igbo ndị ọma anyị ekene unu anyị sị nke onye chiri ya zelu n'afọ ọfụrụ a nke bụ 2025 ka ada igbo na-anabata unu niile n'ime afọ a chetakwa na onye unu na-afụ n'iru unu n'ụbọchị taa bụ nwaada ifeọma onye nke eji ada igbo niile mata anyị wee na-ewetara unu ihe onyonyo a iji wee nabata unu n'ime afọ ọfụrụ a ekpere anyị bụ na afọ ọfụrụ a ga-ebutere anyị ife ọma afọ ọfụrụ a ga-ewetara anyị ngọzi ọ ga-eweta ọmụmụ na ụba n'aka ndị na-achọ ọmụmụ na ụba wetara anyị ezigbo ihe ihe mmetụ aka anyị ga-abụ ihe a gọziri agọzi ọpụpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ihe a gọziri agọzi e wee na-ekene chukwu okike abịama bụ onye mere ka anyị fụ arọ a wee na-asị ka ọ nọnyekwara anyị ma nyere anyị aka ma gbaa anyị ume ka anyị wee nwee ike wee gaa ije n'ime afọ a ma nweta ezigbo ihe ekpere ka m bịa ikpere bụ ndị ọbụla nke na-esonyere ada igbo entertainment tv na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma ma nwoke ma nwaanyị ihe ọjọọ na-eme ọ gaghị afụ gị anya ị ga-anọ n'iru mgbe ọ na-eme n'azụ ọ na-emekwa n'azụ ị ga-anọ n'iru anyị sị ka olisa chekwaba onye ọbụla kachasị ndị na-eche ezigbo ihe banyere nwanne ya na onye agbata obi ya mana ndị bụ sọ ajọ ihe ka ha na-akpa nkata ọjọọ iji megide onye ọzọ anyị sị ka echiche ọ na-echekwara onye anaghị echekwara ya ọ bụrụ na ị sị ihe nwanne gị lolu gị ihe ọjọọ lolu gị ya dakwasị ọ bụghị ajọ ihe ya bụ ka ara abụ ọtụtụ ndị bụ ndị na-echere anyị ajọ echiche n'ime afọ a anyị sị ka nkata kpudo ha ka chukwu okike abịama chekwaba anyị nye anyị ọganiru n'ime afọ a anyị agaghị eni ndị nke anyị ọnwụ mberede nke okporo ụzọ maọbụ nke na-eme n'ime ụlọ maọbụ mpaghara ebe anyị nọ agaghị abụ oke anyị anyị ga-aga na-abata na-ekpekwa na-ayọ chukwu okike abịama ka o nye anyị ntụziaka n'ihe dị iche iche bụ ndị nke anyị kwadoro ime n'ime afọ a amamihe pụrụ iche anyị ga-eji mee ihe ndị a otu a ka ọ ga-adịrị anyị niile na ụtụtụ ehihie na abalị na eke n'orie na afọ na nkwọ ka ọ gọzie mụ na gị ka ndụ bụrụ nke anyị ihe agaghị akọ anyị ụgani agaghị egbu anyị na ihe na-emegasị na mpaghara ị nọ agaghị abụ oke gị ka obinigwe nyere ndị nke ya aka ihe a bụ ekpere anyị na-ekpe na-asị ka chukwu okike abịama mezuoro anyị niile echiche ọma nke anyị bu n'obi na-abụghị ajọ ihe otu a ka ọ ga-adịrị mụ na gị isee anyị na-anabatakwa unu ọzọ n'ime afọ a sị n'ime afọ a ga-abụ sọ ngọzi ịnụ akụkọ ọgbụgba ama anyị na-ekene unu ada igbo ekenekwa unu na-asị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma ọpụpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ihe a gọziri agọzi ka olisa bi n'igwe chekwaba anyị ma na-edu anyị igbo ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ daalụnụ ndị be anyị ka ọ dịrị nwoke na nwaanyị na mma isee